The briefing this morning will provide an overview of the conference, its significance to Malawi, our state of preparedness, and of course, the role that stakeholders, including you, members of the media, will play to ensure that uh, the conference is a success. Uh, olemekezeka a Sipika tikutero kuti tikulandireni ku msonkhano uno wa atolankhani uh, mmalo mwa nyumba ya malamulo tikulandireninso atolankhani nonse amene mwafika kuno a Msonkhano wa lero wakonzedwa pofuna kufotokozera za msonkhano wa number 55 wa bungwe lija la Commonwealth Parliamentary Association Africa Region. Msonkhanowu ukhale kuchitika kuno ku Lilongwe ku Bingu International Convention Center kuyambira pa 9 mpaka na pa 16 August. Pa msonkhano wa lero, a Sipika a Nyumba ya Malamulo akhale akufotokozera mwachidule za msonkhanowu, kufunika kwa msonkhanowu ku dziko lino la Malawi, komanso udindo umene okhudzidwa kuphatikizapo inu atolankhani tikuyembekezera kuti muzachita pa msonkhanowu kuti uzakhale wopambana. Allow me now uh, to invite the Right Honorable Speaker, who is also President of the CPA Africa region, to deliver his official statement.

Right Honourable Speaker, with your permission, I will now invite questions from colleagues from the media. Tikutero kuti padakali pano tatsegula bwaloli kuti ngati pali mafunso kuchokera kwa anzathu kuchokera ku ma ofesi ofalitsa nkhani kuti tsopano mukhoza kufunsa mafunso pa statement imene a Sipika atipatsa zikomo kwambiri
ine ndi beatrice mwape kuchokera ku mbc ndimangofuna mwina mutangotitambasulira mchichewa chabe kuti msonkhano umenewu ndi wotani komanso ukhala wofunika bwanji makamaka ku dziko la malawi

Msonkhano umenewu ndi msonkhano wofunikira kwambiri komanso ndi msonkhano waukulu kunoko ku Africa. Pa msonkhano umenewu Malawi ikuyembekezera kulandira masipika ochokera maiko osachepera 18 kusonyeza kuti uh, tikhala tikulandira masipika kuposera 18 ndi kuphatikizapo madelegation uh, anthunso osiyanasiyana mabungwe osiyanasiyana uh, tikuyembekeza kukhala ndi anthu madelegates osachepera 300 to 400 so ndi msonkhano waukulu kwambiri komanso ndi umachitika pa chaka kamodzi muno mu africa maiko onse amene ali mu africa amene ali under uh, commonwealth Eh, msonkhano wathu wapachaka ndi umene ukuchitika ukuchitikira ku malawi kuno ndi msonkhano waukulu uh, kumbali ya maparliament sitingakambe za msonkhano wina waukulu kuposa umenewu kuno ku africa komanso uh, Ndithokoze kuti anachiona chofunikira kwambiri anzathu kundisankha kukhala president oyang'anira maiko amenewa mu Commonwealth muno mu Africa region. Ndikhulupira kuti mwina ndayankha ngati. Ku dziko la Malawi tsopano likhala ukhala upindulitsa motani makamaka tikayang'ana nkhani za parliament ndi zimene a Malawi amakhala kuyembekezera kuchokera ku nyumba za malamulo? Choyambirira uh, chikupereka confidence kwa amalawi mu parliament yawo uh, amalawi akhala ndi chikhulupiriro komanso ngati ku dziko uh, tikuyika dziko lathu pa mapu kuti eh, malawi mmaziwa nthawi zambiri kunjaku uh, picture yathu ya malawi imaoneka yosakhala bwino kwenikweni dziko laling'ono dziko losaukisisa koma apapa tifuna tiaonetse abale athu ku africa africa yonse kuti malawi pano ikusintha mukhoza kubwera ku malawi mmene mungachulukire ife tikulandirani chifukwa zonse zofunikira tili nazo ngati dziko komanso kuonesa kuti parliament yathu ya malawi eh, pano ili pa mapu komanso ikutenga nawo mbali potsogolera maparliament ena muno mu africa kukhala chitsanzo mukuziwa kuno ku malawi eh, democracy yathu ikuyenda bwino ikupita chitsogolo chiyambire democracy mwina ndi dziko lokhalo kuno kumwera kwa africa imene democracy yake ikuyendesedwa bwino komanso tikuinyadira anthu ambiri akufuna kuti ataphunzira ataona kuti kodi mtendere wathu timauyendesa bwanji so izi zithandiza kwambiri ku dziko la malawi kungophatikizaso apo uh, zithandizaso kwambiri kumbali yathu yokopa alendo kubwera kuzacheza kuno ku malawi mukudziwa mm, kuti mwina uh, alendo akabwera pa ma meeting ngati amenewa amatha kukukonda ndithu ku- kuderako ndikukabweraso mwina ndi mafamily awo kuzakhala ndithu kucheza kuona bwinobwino zinthu zimene tili nazo kuno ku malawi so izi ndi zinthu zoti sitinganene chimodzichimodzi koma ubwino wa conference imeneyi ku dziko la malawi ndi wochuluka kwambiri ndipo uthandiza dziko lathu pa nkhani za tourism, nkhani za chuma ngakhalenso nkhani za exposure kuti parliament yathu tsopano pano ndiyodalirika komanso ndiyokhulupirika kupanga ma conference akulu ngati amenewa.

for your presence. Shortly, the Right Honorable Speaker will take leave.
Uh, moderator, allow me to say something in Chichewa. Statement yanga nawerenga mu Chizungu. Uh, ndimangofuna nditseke ndikunena mawu awa kuti chinthu ichi si cha parliament yokha ife ndamene tikutsogolera chinthu ichi ndi cha amalawi tonse kulandira alendo ochuluka choncho komanso a maudindo akuluakulu ndi chinthu chapamwamba kwambiri tichilandire amalawi tichitenge ngati chinthu chathu tichivomereze ndipo tithandizane tionese nsangala umene timatchuka nawo kwa alendo athu amene akubwera tikufuna tikhale ndi mbiri tipitirize mbiri yathu yabwino komanso alendo amenewa akamachoka azachoke ndi mbiri yabwino ya dziko lathu kukhala ndi masipika osachepera 18 ndi chinthu chokuti sichinachitikepo uh, ndipo ife tichinyadire kwambiri ndipemphenso anzathu uh, makamaka uh, makampani kuti atithandizire boma likuyesesa kupanga mbali yake ndipo tiathokoze a president athu professor arthur peter mutharika povomereza kuti msonkhano umenewu uchitike kuno ku malawi komanso polamula kuti chilichonse chofunikira uh, tipange koma mukuziwa kuti mwapatokha sitingakwanitse tikuperewerabe zina ndi zina ndiye tikupempha kwa ma companies komanso akufuna kwabwino kuti alowererepo atithandizire uwuso ukhala mwayi owonesa zichitochito zanu kwa alendo amenewa mukatithandiza ndithu tipanga maubale kuti nanunso muthe kuonesa zintchito zanu kwa alendo amenewa uh, ndikuthokozeninsoni inu anzathu oulutsa mawu aku media pa ntchito imene mukugwira uh, kuyesesa kuti kuyika parliament yathu pa mapu komanso kupereka zimene zikuchitika kuno ku parliament kwa amalawi koma tikupempheninsoni kuti musasiyire pompo mupitirize tikufuna kuti tikhale ndi conference yopambana kwambiri kuti conference imeneyi ichite bwino oyambilira ndi inuyo aku media tigulitse dziko lathu tigulitse parliament yathu tikambe zabwino komanso tigwire limodzi tionetse umodzi kuti ntchito imeneyi ipepuke ndikuthokozeni chifukwa chobwera komanso tisanafike ku kwenikweniko tibweranso kuti tizakuwuzeni mmene zikuyendera ndikufunireni tsiku lopambana nonse ambuye akhale nanu zikomo kwambiri
Uh, mwayankhulapo zoti mukupempha ma companies komanso ma institutions osiyanasiyana kuti alowererepo pa athandizirepo pa msonkhano umenewu ndimangofuna ndidziwe kuti kodi mukufuna thandizo lanji ngati lili thandizo la ndalama mpakadali pano pafunika ndalama zochuluka bwanji ndipo thandizo mwina ngati likuchokera ku boma ndi ndalama zochuluka bwanji nanga ku SADC kuchokeranso ndalama zochuluka bwanji zikomo kwambiri ine ndi Mercy Matonga kuchoka ku times
Uh, thank you Mercy, tithokoze for funso lanu. Uh, event ngati imeneyi uh, ndi yaikulu kwambiri. Mukudziwa kuti panopa a president Tikhale pa ma austerity measures kuonetsetsa kuti chuma cha dziko chikugwira ntchito yofunikira imene ili ya yofunikira kwambiri kwa aMalawi. Kuno ku parliament tikutsatira zimenezo uh, chifukwa cha kuchepekedwa kwathu tili ndi ma shortfall ma exact figures i think akhoza kukupatsani a, a committee chair koma ndithu tikupereweredwa uh, makampani ena akubwera uh, ena achita ma pledge koma tikufunabe ndithu kuti titachuluka uh, kuti zonse zimene zili pa program zikwaniritsidwe chithandizo chitha kukhala cha ndalama pa zithandizo zimene tikupempha sikuti tikungopempha ndalama yokha ayi koma tikupereka pa zi- zimene zikufuna kuchitika nde zikumatengerano kuti ife tipanga mbali iyi ife tipanga mbali iyi kapena iyayi ife tingopereka mwina kangachepe kuti kakuthandizireni pakufunika zinthu zambiri ma transport ma accommodation uh, kuonesesa kuti alendo athunso akusangalatsidwa takonzanso plan yoti tizatengere ku, ku, ku salima kuti azakaonenso nyanja yathu ndikuonanso mina eh, chikhalidwe chathu malo awiri atatu so zonsezi kuti zitheke mukuziwa kale kuti ndi ndalama ife pempho ndi limenelo koma tinene kuti zikuyenda bwino so far tikungofuna kwasala kuti timalizise ndi zimene tapemphazo sindidziwa ngati ndamaliza kuyankha funso lanu especially on the amount that is needed for this conference. uh,
panopa shortfall yathu balance kapena kuti ndalama imene tikusakasa eh, ndi yosachepera 400 million uh, budget yathu inali somewhere around 800, 900 uh, koma kwinako aboma akutithandizira ifenso a parliament uh, mukuziwa timakhala ndi ka budget kathu kuchita host zinthu zimenezo uh, komanso aku CPA amapereka kena kake kothandizira imakhala 25,000 dollars I mean sorry 25,000 pounds uh, ku hosting nation imene ikupanga host chaka chimenecho so posachedwapanso munaona uh, anzathu aku china anatithandizanso ndi uh, 20000 dollars so zonsezi zikupita kumeneko koma tikuperewera imene ndanenamo so ndi pempho lathu ndithu kuti atithandize kumbukirani kupanga subscribe to our channel malawi news daily update kuti nkhani zochitika ku malawi zisamakuphonyeni